igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m ụnụ ụnụ etetekwa ọfụma taa otito dịrị onye ọbụla ebe ọbụla ụnụ na-azụ ahịa ma ebe ọbụla ụnụ na-arụ ọrụ ya gaziere ụnụ ọtọkwa mụnwa nwa ada ụnụ oriakụ ngozi nwosu wee na-asị ụnụ na ya kpọtụba nke taa hmm. ọ ga-akpọtụkwa akpọtụ maka ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ ihe gbasara anyịnwa wụ ndị Igbo na ịgụ akwụkwọ ma ịzụ ahịa hmm. onye mụ na ya nọ anyị ga-atụle ya bụ okwu a ọ bụ onye unu ma ọfụma o teela aka mana ka m hapụ ịkụwa akụ oyibo nsugbe ụnụ ahụ na ngwọ na nkwụ na-abịa obi dị m nke ọnwa dịka otu si wee kwuo na onye mụ na ya ga-atụle ihe gbasara ịgụ akwụkwọ na ịzụ ahịa n'ala Igbo bụ onye unu ma ọfụma o teelarị ọ nọ na-eme ihe onyonyo unu na-echeta mgbe a na-ekwu eh, Pat Utomi and gang ụnụ ama onye m na-ekwu ọkwa prọfesọ Pat Utomi amadị m na ọ onye Igbo ụnụ ahụla ka m hụrụ ya taa obi akụọ m gbim Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ ga-akpọtụ akpọtụ taa ee nna nnọọ sa ndewo
ana m asị ebe ọ bụ na ị marọ na afa m ụtọmi bụ afa igbo ịtọ ọtụtọ tọmi ya hmm. ịghọtara okwu igbo ịwara onwe ya ọtụba
afa m nke a ba m oge a mụ m bụ oke dị na chi oke onye dị na chi ọ ya ka eji wee marụ m oke dị na chi ụtọmi mana mana sa ị dị azanụ nke ahụ ọ bụ na ọ ihe anyị na-anụ oke dị na chi anyị amara na ọ igbo maka ị ma na ndị mmadụ otu ha si akpọ ya bụ afa ụtọmi ụtọmi ọ bụghị ụtọmi onye ị kpọ ụtọmi ma na ihe a wụ igbo igbo nụ igbo bụ igbo nnọọ sa nnọọ dịka otu m si wee na-akọwalụ igbo ndị ọma na-ege ntị na ihe anyị chọrọ ịkọwa tata bụ ihe gbasara ndị Igbo na akwụkwọ na ịzụ ahịa ihe m bu ụzọ chọọ ka anyị lee anya bụ ihe gbasara ọ bụ na onye gụrụ akwụkwọ na onye ma izu ọ wụ otu ihe ịgụ akwụkwọ na ịma izu ọ wụ ofu ihe na ịgụ akwụkwọ bụ ife nnyemaka iji wee mee ife ọbụla onye chọọ ime hmm? onye gụọ akwụkwọ oge oge m dị na ụmụaka nne m ochie oge ọbụla ị fụ ya ọ na-asị hei mmụta amaka mmụta amaka ma onye mụta ife ga-eji wee mee ife ga-eme ka ọ dịlị ya mma dịlị ndị ọzọ mma hmm. ọ bụrọ na sọ na mmadụ ee gbaa izu bụ na o nwere ike imepụta ife mana ọ bụ na onye nwelu ọgụgụ isi ife ọ mụtara wee gbaa izu ife ọ ga-agbapụta akarịa ife onye na-enwerọ ọgụgụ isi wee gbaa izu ọ ya bụ na oge anyị bido otu Aka Ikenga na Lagos ebe a o nwee oge o lu a sị m m bụrụzia chairman education committee ka a fụ ife a ga-eme maka ndị na-azụ afịa ọ bụ na a ga-enwe ike inyere fa aka ka e nwee ụlọ akwụkwọ ga-adị na ebe a na-azụ afịa so na a zụsịa afịa n'oge mgbede e jee mụta ife maka na ọ ife a mụta ga-enye aka na afịa fa na-azụ a ga-aka azụpụta ife karịa etu fa si azụ na mbụ
hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgo n'anụnụ hmm. ọzọ m chọkwa ka ị kọwara anyị bụ biko ihe dị iche na ịgụ akwụkwọ na ịba uru n'ala igbo ka m bidokene na oge ndị nna anyị ukwu bụ Zik na Ọkpara fa nọ na-achị ma ka m lugodu nke oge K.O. Mbadiwe fa ba n'ụgbọ mmiri wee jebe Amerịka oge K.O. nọ na ndụ i jere ọ na-akọ maka the eight Argonauts eight Argonauts mana onye timber and caliber oge fa ji wee baa n'ụgbọ mmiri stowaways wee jebe Amerịka ntu fa si wee nata wee jiri nya golden fleece wee nachiata oge fa nata oge ndị ka zik fa nata fa fụ na ịgụ akwụkwọ nye aka ndị ofe mmanụ wee gamie n'ife fa na-eme ife na-agalụ fa ọfụma e wee sị na fa ga-anachi ya n'igbo na ntu ndị a si wee mụta na ndị Igbo ga-amụta amụta karịa fa ka ife na-aga ndị Igbo iru wee luo oge a eh, Zik nachata Enugu rụzie premier o wee sị na na e ga-enwe ife ndị ofe mmanụ na-eme a na-akpọ free education n'ala Igbo e nee anya afụ na ego adịrọ ntu o si wee dụrụ ndị ofe mmanụ maka ndị ofe mmanụ na-ele koko na-elepụta ezigbo ife oge a ka anyị nwere ife a na-akpọ federation nke onye lepụta o jiri wee bili ọ bụrọ na eh, eh, eh, Lagos ma Abuja ga na-eke ego ntu e si eke kịta so oge a ndị Igbo ọ, eh, mmanụ akwụ ka a na-ele ya ka e ji malụ anyị. Ehe. so the the ndị ndị nọ na parliament oge a Zik wee jekwuru fa sị fa na e ga-eme free education n'ala Igbo ndị na- nọ na na o- otu ọlụ obodo ndị civil servant wee nenyesịa anya na ya bụ ife sị na ego adịrọkwanụ a ya-eji mee free education n'ala Igbo onye bụ permanent secretary na ministry of finance oge a na eastern nigeria bụ chief jerome udoji chief udoji wee sị zik na ife a ya-eme bụ na a ga-achọkwa ntu a ya-esi mee ka a na-akwụ ụgwọ akwụkwọ at least na primary 1 na primary 5 hmm. maka na ego ama-ezu zik asị mba a ga-emenata free education n'ala Igbo e wee mesịa ka e me bepụ ego n'ebe a bepụ ego n'ebe a education wee bụrụ 40 percent budget niile nke Eastern Nigeria 1957 udoji asị na ọ ma-agakwanụ ọfụma ntu a zik sị na ọ ga-aganata udoji n'onwe ewe iwe na o nwezi ka ndị politicians eme na ọ na fa aghọtarọ na ego adịrọ ndị Igbo wee baa n'ụlọ wee were uche wee sobe ya bụ ife hmm. e wee sị na na ndị Igbo na-asị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị na a ga-achọ ntu a ya-esi mee ndị ụka weta nke fa ndị obodo eweta nke fa gọọmenti eweta nke fa atụkọnye ọnụ ama ka esi mee ka ife gaa ọfụma ewee jiri wee na-atụ alo na bunu bunu ibu anyị danda hmm.
igbo ndị ọma na-ege ntị na na ha ege
ntu aka esi wee bido wee na-eji ụmụ igbo wee na-eje akwụkwọ na-eje akwụkwọ emegide ndị igbo karịa naijiria na mmụta akwụkwọ maka na oge chee oge ebidosi yunivasiti na naijiria nke izizi na mahadum ebido na Ibadan onye bụ onye naijiria izizi bụ vice chancellor onye Igbo nna chekwa o hei unu na-anụ ihe nna m kwuru ekwu bikonu ụmụ Igbo

igbo ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ na unu ka si esi na-abata abata ihe anyị na-ekwu bụ ihe gbasara ndị igbo na ịgụ akwụkwọ na ịzụ ahịa soronụ prof ị nọ na-akọwa bụ otu ihe si wee gaa biko na-akọkwa hmm. igbo ndị ọma na-ege ntị m wee na-asị na oge ebido mahadum nke dị n'Ibadan ewee chọọ onye ga-abụ onye isi ya bụ mahadum ọ bụrụ onye Igbo ka a fụ afa ya awụrụ Kenneth Ọnwụka Dike ewee mesịkwa mesịkwa gọọmenti wee rọọ otu onye ọcha anọ n'isi ya bụ otu a na-akpọ Ashby Sir Eric Ashby asị na a ga-ebido ụlọ akwụkwọ e, e, ọzọ na ebido mahadum ọzọ na Lagos nke Nsụka ebidogo oge a asị ka onye a ga-achọ ka ọ bụ onye isi n'ebe a ọ wụrụkwa onye Igbo ọ bụ prọfesọ Eni Njoku onye vice chancellor na Lagos o nwere ọkammụta nọbu na Abraka ọ wụzi adviser na ministry of education na abuja o nwe akwụkwọ o de ntu ife si wee nwezie gosi eh, gbanwezie oge ọgbaghara bịa dịba ọ sị na na 1961 na o nwe mbọsị anọ n'afịa n'ọnịcha ofu onye bịa sị na ọ dịkwa ka o nwe onye fụ prọfesọ dike dike dike onye ọbụla emechibe afịa ka eje jiri anya wee kirie ya bụ nwoke hmm, meru mkpamkpa hmm. Hmm.
mana sị na tatazi enwezia ndị ọkammụta 1000 baa nya afịa ọnịcha a na-azụba nya ka ọ nọbu ntu ife si wee dị kịta ya bụ ntu ife si wee dị kịta adịghị enyela anyị aka asịrọ na ịzụ afịa abụrọ ezigbo ife mana o nwere ife karị mmụta tupu a na-azụ hmm.
amụta ejiri wee na-azụ na-azụpụcha ife ma ntu esi azụ afịa ntu esi azụ ya kịta ofu onye ji pen dee ofu ife na ministry of this okwu agwụ a blọkụọ port agbalịba yọba na ọgbamọbụ na ndị na-azụ ya bụ afịa mụta ka esi eme ife eme ya ntu ọ ga-esi bụ na ụdị ife a ma enwe ike ime mbọsị ọzọ ee biko prof site na ihe a ị kọwa Igbo ndị ọma na-ege ntị kịta ajụjụ ọzọ m chọziri ịjụ gị m ma achọ ka ị tụnye ezigbote alo na ya bụ biko ndị Igbo anyị agụrụ akwụkwọ ka ọ bụ na anyị agụghị akwụkwọ ị chọọ ịgba ama ndị Igbo agụ akwụkwọ gbada obodo oyibo hmm. i jezie amarụ ndị Naijiria bụ ndị na-eyi ife egwu n'obodo oyibo hmm. imirikiti n'ime fa bụ ndị Igbo ya bụ agbakọnata anyị amarụ ndị bụ ndị ka a bụrụzi na anyị agụghị akwụkwọ daalụ ọ ya-adịrị gị mma hmm. ọzọ m chọkwa ịjụ gị i kwuona ihe gbasa ya na mbido mana ọ ga-adị mma na ị kọwatasị ọfụma ajụjụ afọ bụ biko kedu uru ọ baara tụmadụ anyị nwa bụ ndị Igbo n'ịgụ akwụkwọ site n'ire ahịa Eh, ntu m ga-esi kọwa ya ọfụma o nwere ka ndị be anyị si atụ atụtụ inu asị na ụsụ gba nkịtị efe alụ ofe hmm. ewee chibezie enye eze eh, ya ịma na ụsụ ka o si efe lesịa na ọnụ ya bụ eze ejupụta ebe niile onye na-azụ afịa wee mụta ife gụpụta akwụkwọ ọ na-efezi ọ na-efe ka igwe ngaladịa ngaladịa ebe niile you know mm, mm, mm, so um,
ndị be anyị kwesịrị ịma na ịzụ afịa abụrọ ife a na-eji enefuli mmadụ ma ọ bụrụ ndị ndị a na-ama abụrọ ife eji akpali mmadụ mana ọ bụrụ onye na-azụ afịa nwee ka o si gụpụta ezigbo akwụkwọ welie wee tinye na ya bụ afịa ọ na-azụ gụ ma na ndị Britain ife e ji wee malụ fa bụ a nation of shopkeepers ifele adịrọ n'ịzụ afịa nwerọ ife dị njọ n'ịzụ afịa mana o nwee etu a ya-esi zụ ya bụ afịa a ka na-azụpụta uru karịa ntu e si azụ ya kịta iji na ndị igbo na-azụ afịa akpali ndị igbo abụrọ nwerọ ife dị na ya bụ okwu maka na ọ bụrọ ife mkpali nọ na ị ga-eji uche ị ga-eji amamife wee zụọ nya bụ afịa ntu a ya-esi bụ na a nọ n'afịa nọrọ n'afịa afịa ga na-azụ onwe ọkwa nya bụ mmụta maka ị mụta ọfụma nwee ka ị ya-esi mee ife ọ bụrọ na ọ sọsọ na ịnọ na shed ka ọ ga na-agarị ị mụta ife ọfụma ofu nke nwa nwere ike ibido e, e, shop n'ebe a bidokwa n'ebe nị dị ndị mmadụ ju ụba anyị akarịa mana ife mee ife ji wee dị ntu o si dị kịta bụ n'oge aya n'obere uche m oge aya ka ife bido wee gbaalịba maka na ị ma n'oge aya ka ka ndị mmadụ si enwe ike e, ife dịka ọ ya-esi dị ọ ma i ji ego n'akpa so ife niile abụzi maka ego ego hmm. ego ebidozie na mma nwoke dị n'akpa ya mma nwoke ya mma nwoke dị n'akpa ya adị m agwa fa na nwoke na-esi n'ụbụrụ marụ mma wee maa nya n'akpa hmm. ka na ya masịa ebe a bido akpa bịa ọ zaa rinne hmm. ife anyị kwesịrị ime bụ ịdị na-agwa ndị na-azụ afịa na ịzụ afịa ewepụrọ ịgụ akwụkwọ maka na ndị nwere ike ịzụgide afịa sie bido mepụtaba ife a na-azụ na ya bụ afịa ha mepụtaba ya m ife na ị nụ Aliko Dangote ọrọ afịa ka ọ na-azụbu ọ nya nwa afịa ọ na-azụ ka o bido tinyebe factory na-emebe ife ọ na-azụ ịzụ afịa tatazi onye ma na iwu ịzụ afịa abụrọ ive mkpali mana ebe a ya-esi nwee ike bido wee ruo n'ebe a na-eje mm, bụ na ọ ka mma ka anyị gụọ akwụkwọ n'ihi na onye gụrụ akwụkwọ afịa ọbụla ọ chọrọ ịzụ ọ malụ maka ya mm. ọfụma mm. malụ otu ọ ga-esi wee bụrụ o tinye penny na afụ kọbọ o nweta nke karịrịnụ mm-hmm.
ya bụ na hmm, ọ makakwa mụ nwa na-amụtakwu mana o nwekere ofu ife m sị ka m jụọ gị eh, prof ị ma na site na ihe i kwu kịta mgbe ụfọdụ a na-ada asị na anyị nwa bụ ndị Igbo na o nweghị ihe ọzọ anyị ma na-abụghị ịzụ afịa na ọ sọkwanụ ya bụrụ na anyị agụchachaa ihe niile ma mahadum ma doctorate ma ihe ma nta na imo rokoto na anyị ya-azụkwa afịa ọ gịnị kpata
mana ndị mmadụ na-emekarị ife e ji wee malụ fa bụrụ na ọ bụ eziokwu na e nwere ife ndị ọzọ ndị Igbo na-eme karị ịzụ afịa maka na i je inenye anya na etu e si wee bido ụnọ akwụkwọ dịsị iche iche na Naịjirịa oge anyị nwa je akwụkwọ before anyị ebido ị chekịa ụlọ akwụkwọ e ji eme ọnụ na Naịjirịa imirikiti n'ime fa kpa n'Igbo e je na CKC n'Ọnịcha oge anyị nwa je CKC before anyị hmm. ndị CKC eh. ba na-emega rinne
mana anyị ji Anambra gọvanọ Anambra nke a onye CKC ọzọ achịbakwa CKC eh, ma ndị dịka DMGS fa eh, Stella Maris na Port Harcourt na you know, Owerri secondary school Eh, so ụnọ akwụkwọ ndị e ji wee na-eme ọnụ eh, throughout Naịjirịa ọ anị Igbo ka ọ baju mmadụ one dịzi na-eje St. Gregory's eje King's College ndị ọzọ Mm, bụ na nke ndị obodo a ji wee were anyị nnọọ eme nke dị ha mma nwanne m nwoke mm, Igbo amaka ya kpọtụwa ebe m nọ ka ọ na-akpọtụ akpọtụ ụnụ aṅụna ngwọ mana nkwụ na-abịa tupu gị abaa na mahadum nke a na-akpọ yunivesiti a na-enwe usoro ihe e bu ụzọ gụọ sekọndịrị skuul nke a na-akpọ ịgụcha sekọndịrị skuul nweta ezigbo akara dị mma nke ga- e- nke ga-akwado gị, nke ga- nke ga-eme gị ka ị nwee ike banye ma- mahadum o nwe ndị ji ofu anya wee baa o nwe ndị jere mmadụ nyere ha aka wee baa onye enweghị cut-off mark enweghị ihe ga-eme ya ka o nwee ike banye na mahadum da ihe cut-off mark ahụ ihe ga-eme gị ka ị nwee ike banye mahadum onye enweghị ya enwe ike enweta ohere ịba mahadum ndị ka banyekwa na-abanye ndị ka jisiri ike baa na anyị makwa na enwekwara ndị na-eji ma- ihe a na-akpọ magomago na-aba but ọ bụghị ụzọ dị mma isi baa na mahadum o nwe ndị na-erube o nwe ndị sị na ọ sọsọ akwụkwọ ka ha ji aba skuul ha bazie skuul echefuzi akwụkwọ zuzuwe na skuul Mana ihe mụnwa mara, ị chọrọ ịba mahadum, ị magodi ihe ọhụma ọhụma, ka chetekwa na ị bụ mmadụ, ịba skuul ka ị ghara ịna-ezuzu nshi. Ihe anyị na-amụta ebe ahụ dịgasị iche from na mmadụ ma ihe from obere nwa. Amamihe na ịgụ akwụkwọ bụ ihe dị iche. Ị mara akwụkwọ, wee mara ihe akọnuche bụ ihe dịcha mma ụmụ akwụkwọ kịta na mahadum echefugo akọnuche ịga ịga akwụkwọ abụghị sọọsọ just ka ọ bụrụ na anyị gara akwụkwọ mana ịga akwụkwọ bụ ka anyị gaa akwụkwọ mụta ihe o nwekwa ihe ọjọọ ihe ịgụ akwụkwọ mere ụmụ anyị ndị bụ ndị igbo maka o nwere ndị ga-aga akwụkwọ kama ha ga-anọ gụwa akwụkwọ ha hapụ ile anya esowe ndị ọjọọ ha eruo ebe ahụ ha esoro ndị ọjọọ na-akpazi agwa otu otu na-adịghị mma mana onye ọbụla ma omenala gakwa akwụkwọ ihe ọbụla ị mụta n'ụlọ akwụkwọ dị dị oke mkpa aha m bụ obi osinachi afa m bụ chisom ike afa m bụ nwaada ụgbọ nkechinyere abụ m nwa obinofia ndịagụ n'ezeagụ fụkwa ka m si wee kporo onye n'isi ji gosi gị na m bụ nwa afọ ndị Igbo adị m very happy na abụ m onye Igbo ndị Igbo amaka ịbụ onye Igbo amaka ndị nne Igbo amaka ndị Igbo amakacha niile ịfụkwa ihe ee anyị mara mma shie shie ndị Igbo kwelu asị m kwelu kwezuonu o afọ na m na-eme aka ka ndị oyibo amakwa ị ma na anyị na-eme swaggery
ji n'aka ihe anyị na-akọwakwanụ wụ maka ndị be anyị na ịgụ akwụkwọ na uru ọ bara na ịzụ ahịa ọkwa mụ na nwanne m nwoke prọfesọ Pat Utomi nọ ebe a wee na-atụle ya bụ okwu soronụ anyị nwanne m nwoke biko ọzọ m chọrọ ịjụ gị n'ihe gbasara anyị nwa na ịgụ akwụkwọ na ire ahịa bụ ị ma na kịta ndị gụrụ akwụkwọ mgbe gboo na ndị gụrụ akwụkwọ kịta na enwere ihe dị iche biko ị nwere ike ịkọwara m kedu uru anyị etinye na ndị gụrụ akwụkwọ mgbe gboo site na ndị gụrụ nke kịta
ụzọ okwu naabụ ka m chọrọ ikwu gbasara ajụjụ ị jụ m ofu bụ na ndị gụ akwụkwọ na mbụ agụnye akwụkwọ na-aga ya ka ejiri wee dozie obodo ewee kụzie fa ụdị ife ga-eme ka fa nwee ike inwe aka ọrụ wee na-emepụta ife ozugbo ozugbo oge a e nwee modern school enwee vocational training ndị akụzi akpụ ya ọlụ aka so onye na-agụta ife ọ na-eji wee eme ife eji afụ n'anya ozugbo ozugbo nke ịbụọ abụrụ maka ntu a si enye ndị na-eje akwụkwọ na mbụ ụdị ife mee ka fa nweta akọ na uche o nwere ofu nnukwu ụnọ akwụkwọ dị n'owere oge a motto

a sị na onye a bụ onye eziokwu mana kịtazi onye gụọ ezigbo akwụkwọ nwee ike bụrụ onye asị na mbụ onye gụọ ezigbo akwụkwọ ama enwe ike ịbụ onye asị maka na ọ ive a kụzibara na akwụkwọ na mmụta bụ maka ịbụ onye eziokwu ọ nya so wee mebizie akwụkwọ na-eje kịta so that ndị je akwụkwọ na mbụ na-asị na nke fa ka wee bụ ulu karịa nke kịta mana e nwesị ife a na-amụta kịta dịkwu mma na enwerọ na mbụ na mbụ ama ife a na-akpọ kọmputa na ndị je akwụkwọ kịta ife nwere ike ime erika maka na e nwe kọmputa so ị sị na sọ ndị mbụ gụta ife abụkeberọ eziokwu mana mmụta ije akwụkwọ bụkwanụ maka ntu esi akụzi mmadụ ka o wee na-eche iche enwee ee mkpa gbado ndị mmadụ ka e chee ntu esi wee kpopụ ya bụ mkpa ọkwa ya bụ na mmadụ ji akwụkwọ ọ bụrụ na a na-agụ abc ọ na-enwe ife nwe ike osisi ike ichee ya ntu esi wee kụzi na enwe ike iche echiche wee chepụta ife ga-eme ka egboo ya bụ mkpa ee ndị be anyị na-asị na na ada eji onye dị ndụ amụ ntu esi ebu ozu hmm. Hmm. nọọ ife dapụta ị chọọ ntu ị ya-esi wee mee mie ee ọ nya bụ na ee na mberede ka eji ama dike so nya bụ na mmụta bụ na mmadụ ma ntu esi eche iche ma ife mberede bịa mana onye na-azụ sọ afịa eweta tọrọ o nye fa kọbọ sọ ụdị ime ụdị ife a ka ọ ga-ama na-eme ife ndapụta ọ ma ama ife ọ ya-eme hmm. ọ nya bụ na onye gụọ akwụkwọ na-azụkwa afịa ife ndapụta dapụta ọ ma aka ọ ya-esi wee mee prof hmm. daalụ maka ihe niile anyị kọwa mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka anyị ee eh, nyobanye anya gbasara n'ịgụ akwụkwọ mgbe gboo na ịgụ akwụkwọ kịta eziokwu na enwegasị ụmụ ihe dị agha enwe kịta na a na-enweghị mgbe gboo dịka ihe kọmputa i kwuru okwu ya mana ihe m chọpụtara kịta bụ na ndị gụrụ akwụkwọ mgbe gboo wit eh, ele otu ihe m otu m ga-esi wee kwuo ya ha ma ihe karịa ndị gụrụ akwụkwọ kịta maka na ọtụtụ ndị bụ nwere ma masters ma phd ha enweghị ihe ha ma ị ga-ahụ onye a sị na ọ prọfesọ ka m wekene o dee akwụkwọ ebe a ị gbanaga ọsọ ọ gịnị ka a na-agụzi ụfọdụ akpọọ ihe ọ gụrụ na o jere mahadum mana ọ sụpụta ihe bụ oyibo ọkụkọ awara ọsọ gịnị na-eme
ife isi bụ na ndị nkụzi na onwefa tata enwerọ ezigbo ndị nkụzi na-akụzi ndị na-eje akwụkwọ tata oge ife bịa nwe ka o si wee dịba na naijiria imilikiti n'ime ndị bụ ndị ezigbo ndị nkụzi gbanaba obodo oyibo na-akụzizi ndị ọcha na-akụzi ebe dị agha mana ndị fọzi na naijiria wụrụ ndị ndị na-ama ekwe ka ba kụzie na mbụ hmm.
so nke a bụrụ ofu n'ime hmm. ọzọ abụrụkwọ ntụ naijiria si wee dị kịta na ndị yoruba nwere ebe a na-asụ asị n'ọkụ min ofu onye kụrụ kọrụ nke a n'ọkụ min hmm. ya
otu ọbụla ọ bụ ka ọ dị nnọọ ọ nya ka ndị ọcha na-akpọ collapse of culture ife emebigo na naijiria o nwerọzi ife bụ ife ị gụọ akwụkwọ nye ticha bribe ka ọ chọrọ anyị mpempe akwụkwọ ife emezi na naijiria a banụ na akwụkwọ kee ka a na-akpọdị ya o nwefe ndị ndị nkụzi na-enye ụmụ akwụkwọ a na-agụ a na-akwụ eh, eh, Ọ bụ nke a ha na-akpọ handout eh, handout. handout ị kwụọ ụgwọ handout e tinye afa ya na ndị pass nke a ụzọ ya nwere ebe a na-amụta na ụdị nke a So, ndị na-enepụ anya maka ụlọ akwụkwọ ha kwesịrị ịgbagide ụkwụ ka ọ bụrụ na ife nachiata ntụ o si wee dị na mbụ mana ka anyị kelekwa Chukwu na eh, nke arụpụtago maka na ị nee anya n'ebe dị ka Anambra o nwezi oge ọ bụ na ndị Anambra bụ n'ụfọ na-ekpo urukpo ma ọ bụrụ ndị ife na na na na school cert ọ bụ a na-ana azụ azụ nachisia nnọọ nwerọzi nnọọ Peter Obi oge ọ bụ gọvanọ wee sị na ya enyechie ndị ụka ụlọ akwụkwọ Ya bụ ndị mishọnarị. ndị mishọnarị
one two years so Anambra ajumpụọ from azụ azụ azụ to ndị nọ n'isi Mm. ya bụ na ndị ụka nwee ife a na-akụzi mee ka ụmụaka na-adị ife ndị oyibo na-akpọ disiplin ọ nya bụ isi mmụta eziokwu maka na ebe m jere akwụkwọ ama m maka ihe ị na-ekwu akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọbụla bụ nnọọ ndị ụka bụ ndị isi ihe niile nọ n'usoro mm-hmm. n'usoro mm-hmm. maka ma i sohie ọpịpịa dị ya kwa oh, eziokwu ọ bụghị asị ọ bụghị asị hmm. hei igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ anụla anụ na ya bụ ihe kakwanụ nkọ n'ihe prof na-akọwakwanụ bụ na ọ dị mma ka anyị zụọ ahịa mana ọ bakwanụ uru na anyị gụrụ akwụkwọ n'ihi na onye gụrụ akwụkwọ wee na-azụ ahịa amarụ mgbe ihe mberede otu ọ ga-esi wee tụgharịa o wee wụrụ dike ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu ihe a mana ka o sina dị ndị be anyị a sị na ihe nwere eh, mbido nwere njedebe soronụ ana m abịa oke mba oke mba oke mba igbo bụ oke mba igbo ọma na-ege ntị eji m n'aka na arụ dịsị unu mma Ka unu si wee mara nụ m, aha m wụ Oriakụ Lydia Nze. Taata, anyị chọrọ ịkọ maka ndị sụrụ ụzọ na-abụrọ sọ n'ala Igbo ma n'obodo anyị wụ Naịjirịa ya na obodo ndị ọzọ gbara anyị gburugburu. Ndị a bụ ndị anyị ga-akpọ dike anyị ji eje mba. Onye nke mbụ, ee, nke ụwa niile macha gbaa gburugburu. abụkwanụ onye one na-abụrọ Dr. Nnamdi Azikiwe nwoke a nụnwa ma mgbe ị nọ na irote mgbe anyị nọ n'ọta akara a na-agụda afa ya o so na ihe anyị na-agụ ihe onye nkụzi ga-apụta sị gị Dr. Nnamdi Azikiwe ị ma ya ọ ga-akọwara gị maka ya nwoke a mere ọtụtụ ihe n'ala Igbo na ọ bụrọ sọ n'ala Igbo anyị obodo anyị bụ Naijiria mana ihe juru anyị afọ bụ ka a sịkwa nke ebe nwoke a si ọ nwa igbo onye igbo anyị onye ọzọ anyị chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ dr michael ọkpara ee ama m na ị ma ya nwoke a gbanịkwara o sokwa ndị otu dịka nnamdi azikiwe wee sụọla anyị ụzọ ọfụma mana o nwee ihe mgbakwasị ụkwụ nwoke a mere pụrụ iche bụ na ọ tụgharịrị nke ndị oyibo na-akpọ economy of our country ọ tụgharịrị ya nwoke ọzọ m chọrọ ikwu okwu ya wee bụrụ nwoke m ga-asị na achọrọ m ịdị ka ya maka nwoke a ihe eji wee mara ya bụ ezigbo ihe n'iru mmadụ ma n'iru Chukwu nwoke eji ịkwụwa aka ọtọ wee mara ya kekwanụ onye ọzọ anyị na-ekwu maka ya na-abụrọ Dr. Francis Akanu Ibiam nwoke a bụ nke ihe ndị bekee ga-akpọ the most honest politician ever seen. nwoke a na-agakwa ụka ọfụma bụkwara onye ndu ọtụtụ ihe dị iche iche onye ọzọ m chọrọ ịkọ akụkọ ya wee bụrụ hei nwoke agụ nwoke nwoke na ike kekwanụ onye ọ ga-abụ ọ fụta kwụrụ chịm ana ana-ama jigijigi ee ikemba nnewi sa Odumegwu Ojukwu nwoke a bụ ezi nwoke mere ọtụtụ ihe wee ihe ọka ka ihe mmadụ na-ejigodiri ama ya ka anyị na-eji ama ya ee nwoke a duru ndị Igbo wee sị na ọ bụ nwafọ Igbo na Igbo ga-akwụ nwoke a nụrụ ndị Igbo agha wee sị na ihe ọbụna bụ Igbo ga-enweta ihe o kwesịrị inweta maka na ọ bụ nwa Igbo nwoke a gbanịkwanụ mgbe ọ dị ndụ nwoke ọma ọzọ m chọrọ ikwu okwu ya tata wee bụrụ nwafọ orizu ee mmadụ niile ma nwoke anụwa nwoke a so wee gbaa mbọ wee hụ na anyị nwetara na a napụtara anyị n'aka ndị ọcha mgbe ha na-achị anyị wee fụ na anyị kwụụrụ onwe anyị o so na ndị nụrụ ọgụ ya ọ bụrọkwa naanị ndị anụnwa anyị kpọrọ aha bụ ihe so wee s- bụ ihe sụrụ ụmụ igbo anyị n'obodo anyị bụ naijiria ụzọ o nwekwa ọtụtụ ndị ọtụtụ onyinye ọzọ ụmụ igbo nyere af- nyere obodo anyị bụ naijiria ya na obodo ndị ọzọ gbara ha gburugburu e nwekwa ọtụtụ ndị ọzọ dịka justice onyeama sir louis mbanefo kọzi maazị mbonu ojike Kọzi Kingsley Ozumba Mbadiwe kọzikwanụ nwoke ọma Kenneth Dike na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche anyị kpọọ ha anyị ama akpọcha ha tata ihe anyị nwere ikwu maka ndị a bụ na ụmụ Igbo anyị na-ekene ha ya na ha bụ onyinye ụmụ Igbo anyị nyere obodo anyị bụ Naijiria ndị be anyị ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ tata unu nee anya unu ga-afụ na ụmụ nwoke ọma anụwa gbanịrị ke ihe anyị ga-eme ka anyị gbanịanụ kịta ka a na-akpọkwu afa anyị ka e si akpọ aha ha ọ bụ ya igbo ọma na-ege ntị ndị a egosikwa anyị na igbo anyị amaka maka igbo anyị nwere ọtụtụ ihe n'ime ya o eziokwu m niile ọtụtụ ihe dị iche iche si na igbo anyị wee pụta gosiri na ọ mara mma n'ezie ọ bụrọkwa ihe ọjọọ ihe ọma si na ya wee pụta nwere mgbọrọgwụ na igbo anyị a na-ekwu okwu ya ya bụ na igbo anyị n'ezie mara mma ka ọ na-akpọtụ ka ọ dị mgbe anyị ga-ahụ ọzọ
Prof, biko um, achọrọ m o nwee ihe dị aghaa ị ga-agwa ndị be anyị gbasara ịgụ akwụkwọ na ịzụ ahịa na ime omume kwanụ ka ha mara na anyị bụ Igbo na Igbo bụ Igbo Igbo bụ ndị eji eje mba
oge anyị bụ ụmụaka oge a ife eji malụ igbo bụ na ndị igbo bụ ụdị ndị bụ na fa tinye anya n'ife o nwerọ onye ga-emekarị fa na ya bụ ife oge ndị igbo sị na o luo n'ịgụ akwụkwọ o nwerọ onye mekarị igbo n'ịgụ akwụkwọ oge a enwere ndị dịka ZC Obi na-achị Igbo State Union va kweta na etu a ka igbo ga-esi mee ife onye ọbụla nzọgbu nzọgbu mana enyi mba abịa kịtazi onye ọbụla a na-eje ka e tuo ya omelọra omelụ nke a ọchịlị ọra omena nwata omena nka omena nka ife kachasị mkpa bụ ịfụnanya anyị fụ onwe anyị n'anya nyere ibe anyị aka na igbo na-asị egbe belu ugo ebelu nke sị ibe ya ebena nku akwaa ya nụ
amen ọ nya bụ na oge a igbo na-abịa tụkọta ego achọ ofu onye sị nya jekwa obodo oyibo maka na ama na o jee gụta ọfụma na ọ ga-adịlị igbo niile mma taata anarọ emezi ụdị ife a onye ọbụla na-eme na ya maka na ya akaka biko ndị be anyị onye tinye anya n'ife ọ ga-emenarị ndị ọzọ jisinụ ike na ọ ga-adị mma hmm.
igbo bụ igbo igbo amaka unu anụgonu ihe prof Utomi kwuru na ike agwụna unu na anyị ga-enwe mmeri igbo bụ igbo ya dịrị anyị mma ọ kwụsịgo ka ọ ha m n'ọnụ ka o mesie